Óráid Emmet roimh a dhaoradh, Fáinne an Lae 17ú Meitheamh 1899. An gceilfear ar dhuine, a thiarna, atá in uacht bháis, cead dleathach ar é féin do ghlanadh i súile na coitiantachta ón náire nár thuill sé, do caitheadh san aghaidh air feadh a thástála, ag cur ainmhéine ina leith agus go raibh sé ag iarraidh saoirse a thíre do theilgean uaidh. ar son fáltais suaraigh? Cad fáth dhíbh bheith ag déanamh fonóide fúim nó ba chóir dom a rá cad fáth dhíbh bheith ag magadh faoin gceart ag fiafraí dhíom cad fáth ná tabharfaí breith báis orm? Ah tá fhios agam gur comhartha sóirt bhaineas leis an dlí an cheist seo do chur. Tugann an comhartha sóirt cead freagra mar an gcéanna. Gan mearbhall do féadfaí gan é seo do bhac agus 'na thaobh san gan tabhairt amach na tástála so go léir do bhac mar go raibh an bhreith tabhartha ins an gCaisleán sul raibh an coiste suite. Níl ionaibhse ach sagairt na horacla. Éilím oraibhse leanúin go deireadh ar an ngnáth go léir. Is fíor go raibh páirtíocht leis an bhFrainc ceapaithe ach gan a ghabháil níos sia ná mar do bheadh contúirteach dóibh agus lena dtoil araon. Dá ngabhadh na Francaigh aon fhorlámhas ná beadh comhsheasmhach le lán-neamhspleáchas, níor bheag san mar chúis a scriosta. D'iarramar a gcúnamh de bhrí gur gealladh dúinn é, mar lucht cabhartha i gcogadh agus mar chairde le linn síthe. Dá dtigeadh na Francaigh 'na lucht gabhálta nó 'na namhaid, do chuirfinn 'na gcoinne lem chumhacht go léir.

dá rithfeadh leo talamh do ghabháil agus go mbeadh orm dul ar gcúl le feabhas a gclisteachta, do throidfinn gach orlach talún leo, do chuirfinn trí thine gach ruainne féir agus is i gclais déanach na saoirseachta do bheadh ionad mo bháis agus an méid ná rithfeadh liom féin a dhéanamh, dá gcloífí mé, D'fhágfainn le huacht ag muintir mo thíre a chríochnú, mar ba dhearbh liom nárbh fhearr beatha ná bás, an fhad is do bheadh mo thír faoi chois ag coigríchí. Ach ní mar namhaid do bhí lucht cúnta na Frainc le teacht. Is fíor gur iarras cúnamh ar an bhFrainc, mar ba mhian liom a dhearbhú don bhFrainc 's don saol gur thuill na hÉireannaigh cabhrú leo, agus gur b'fhuath leo an daoirseacht agus go rabhadar ullamh chun neamhspleáchas a dtíre do bhaint amach. Ba mhian liom an t-urrús céanna do shaothrú dom thír do shaothraigh Washington do Meiriceá, cúnamh go mbeadh a eiseamláir chomh tábhachtach dúinn is a laochas féin, cúnamh dea-riartha, cróga, lán d'ealaíon is de ghnátheolas,

Is chun na neithe seo do chur chun cinn d'iarras cabhair ar an bhFrainc, mar dá mbeadh namhaid an Fhrainc féin ní fhéadfadh sí bheith níos mioscaisí ná an namhaid atá le cianta ag scrios mo thíre. Dúirt an Tiarna Norbury anso leis gur chuir a smaointe agus a urlabhraí a mhuintir agus a thabhairt suas faoi dhrochmheas, agus go mór mhór a athair, Dr. Emmet, duine, dá mbeadh sé ina bheatha, ná réiteodh sé lena leithéid súd de thuairimí dár thug Emmet freagra anam m'athar ró-dhílis, iniúch anuas ar ghníomharthaí do mhic atá faoi ghéarleanúin, agus féach, ar thréigeas riamh teagasc na suáilce agus na tírghráthróireachta do chuiris ina luí go cúramach ar m'óigintinn agus ar a son go bhfuilim anois ar tí báis d'fháil? Is rófhada libh uaibh an íobairt, a Thiarnaí, ach níl an fhuil atá chomh daoríteach san uaibh imithe i bhfuaire fós ó na baothscanraí atá casta agaibh timpeall an té atá cuibhrithe agaibh. Gluaiseann an fhuil san go beo agus go mín réidh. tré na féitheachaí do chruthaigh Dia le críocha uaisle ach go bhfuiltí lán-cheapaithe ar a léirscrios ar intinn chomh mallaithe sin go n-éimhíd ar dhíoltas Dé. Bíd foighdeach go fóill. Ní mór eile na focail atá agam le rá. Táim ag déanamh ar m'uaigh fhuar uaignigh. Tá lóchrann mo bheatha nach mór imithe in éag. Tá deireadh lem' ré. Tá an uaigh ar leathadh im' chomhair agus téim go ciúin chun luí ina hucht. Níl ach aon achainí amháin agam le hiarraidh ar imeacht dom as an saol so. Is í sin, gan trácht ar m'ainm. Ná scríofaí aon duine m'fheartlaoi. Mar ná lamhann aon duine darb léir m'intinn í do chosnamh anois. Ná cáintear tré claon daon iad. Fágtar iadsan agus mise i bhfolach agus i síth agus leacht m'uaighe gan feartlaoi agus mo chuimhne ar ceal go teacht na haimsire agus na bhfear a bheas cumasach ar mo chlú do cheartú. An tráth bheidh a hionad ceart agam thír i measc tíortha na cruinne, Ansan, scríobhtar m'fheartlaoi agus ní go dtí san atá deireadh lena bhfuil le rá agam.